america ndi russia akupitiriza kulimbirana ukulu wa dziko lapansi joe biden akufuna kuzika mabomba a nyukliya ku britain ndipo putin wakwiya tamva lipoti kuchokera kwa chairman wa defense committee ku parliament ya russia wapempha putin kuti nayenso akazike mabomba a nuclear weapon m'maiko oyandikana ndi america maiko amenewa anatchulapo ndithu cuba venezuela komanso nicaragua zimenezi zikatheka tionanso mkangano ngati omwe uja umene unachitika 1962 mu nthawi imeneyo russia inapereka mabomba opsa kwa fidel castro president wa cuba america itaona inakwiya kwambiri ndikuopseza russia komabe sizidanunkhe kanthu anayesera kutumiza ndege za nkhondo kuderalo mpaka imodzi inaphulitsidwa kugwetsedwa kwa ndege ya america ku cuba 1962 kunabweretsa chiopsezo cha nkhondo ndi russia komabe at the end anakambirana leronso tikuona mbiri ikufuna kubwerezedwa america ikayika nyukliya ku uk russia nayonso yaopseza kukazika ku cuba cuba inayandikana kwambiri ndi america just 160 km away from us kodi america ilola kuti mabomba a putin awayandikire let us wait and see pa 28 january zigawenga za ku damasiko zinaponya mabomba mpaka kupha asilikali atatu a ku america amene amakhala ku jordan irani ndi imene akoza chiwembuchi potengera ndi mawu a president joe biden mpaka analonjeza kuti athana nawo nayonso irani itamva zimenezi inatiuza kuti america ikangoyerekeza kwaputa abwezera komanso ayambisa nkhondo yoopsa ndiye dzulo pa 2 february m'malo mophulisa dziko la irani monga mwa lonjezo lawo america inali bize kuphulisa magulu azigawenga ku iraki ndi siriya kugwisa ntchito ma fighter jet tili pa nkhani yomweyi mahuthi avuta kwambiri ku yemeni pamene akuphulitsa sitima pa nyanja ya Red Sea. Dzulo pa 2 February anaponya bomba loopsa limene linakafika ku Southern Israel. Kumeneko anaphulitsa doko lofunikira kwambiri lotchedwa Eilat Port. Gulu limeneli la Houthi lanenetsa kuti silisiya kuphulitsa masitima pa Red Sea komanso silisiya kuponya mizinga mdziko la Israel. pokhapokha asilikali achoke ku gaza tikukumbukira mbuyomu maiko a spain ndi germany ndi belgium anauza benjamin netanyahu pachiyambi kunena kuti asiye nkhondo ndi kukhazikitsa zokambirana koma iyeyu sanamvere dzulo prime minister wa ireland wanenanso zomwezo wapempha bungwe la European Union kuti lithetse ubale ndi Israel chifukwa akuphwanya maufulu ku Gaza. Iyeyu akufuna Mapalestina apatsidwe ufulu wa independence pokhazikitsa dziko lawo. Masiku apitawa akuluakulu ochokera maiko a Egypt america qatar komanso israel anakumana ku france kukambirana za mtendere apapa qatar ndi egypt amayimira hamas america amayimira israel iwo anakumana ku france kukambirana zofuna kukhazikitsa mtendere ku gaza israel imapempha maiko amenewa kuti awathandize kukambirana ndi hamas kuti atulutse ma hostage komabe hamas yakana ponena kuti ngati israeli ikufuna anthu awo choyamba atulutse kundende mapalestina okwana 2000 ena mwa maprizona amene hamas ikufuna kuti atuluke akuseva life sentence koma ndithu akunenetsa kuti ngati simwatulutsa anthu amenewa ifenso ma hostage sitikupatsani mwachitsanzo marwan barghouti anamangidwa 2002 mpaka lero ali kundende moyo wake wonse kungonenapo mwachidule za mkulu ameneyu analowa gulu la fatah pamene anali ndi zaka 15 kalekale kwambiri around 1970s ndi founder wa gulu la shabiba limene limapezeka ku west bank pamene anali ndi zaka 18 israeli inammanga ndi kumusunga ku ndende zaka 4 sukulu yake ya sekondari anamalizira komweko 1987 Marwani anali mmodzi mwa atsogoleri amene amalimbana ndi Israeli ku West Bank. Anammanga ndi kumpanga bani kuti asadzapondenso ku Palestine. Anamukweza ndege kumpanga dipoti ku Jordan kumene anakhalako zaka 7. 1994 anamukhululukira ndi kumulola kuti abwerere ndipo atafika anasankhidwa kukhala mp ku parliament mu 2000 marwani anatsogolera nkhondo yolimbana ndi israeli mu nthawi imeneyi ku west bank kunali magulu awiri ovuta kwambiri tanzimu komanso Al Aqsa brigade onsewa ankatsogozedwa ndi mkulu ameneyu pofika 2002 israeli inamugwira nkukamutsekera ku ndende mu mzinda wa jerusalemu atapita naye ku khoti anampeza ndi milandu yoposa 25 ndipo anamugamula life sentence mulandu wina 40 years komanso panali mulandu wina umene anamugamula 20 years pamene ndikunena pano ali ku ndende koma mapalestina amamkonda kwambiri mpaka ena amantchula kuti nelson mandela mukadzamva kuti nelson mandela wa ku palestina ndi mkulu ameneyu marwan barghouti anthu ambiri ku palestina amakhulupirira kuti akadzatuluka adzakhala purezidenti chifukwa 60% ya anthu akumeneko amamkondabe mwina ambiri mukhoza kumadabwa prisoner wa life sentence adzatuluka bwanji nthawi inayake ndimafotokoza za yahya sinwar amene ali mkulu wa hamas iyeyu anakhala ku ndende moyo wake wonse ndinene kuti anakhala ku ndende zaka zochuluka koma israeli inamugamula life sentence koma zimene inachita hamas inagwira msilikali msilikali wa ku israeli ndikumamsunga momkakamiza mu 2010 anamutulutsa yahya sinwar posinthanitsa ndi msilikali ameneyu mmenemu ndi mmene amachitira a hamas pa 7 oktoba 2023 anapita ku southern israeli ndi kugwira akuluakulu ankhondo anthu wamba komanso ogwira ntchito mboma anawatenga anthu ochuluka kwambiri ndi kukawasunga kumalo kobisika lero israel ikupempha kuti hamas itulutse anthu amenewa ndiye hamas ikunena kuti ngati israel ikufuna ma hostage choyamba asiye nkhondo komanso amutulutse marwani ku prison palinso munthu wina ahmad sadat mu 2001 pamene kunali nkhondo israeli inapha secretary general wa president yasser arafat madziwa israeli ikamamenya nkhondo imagwiritsa ntchito ndege ndiye inaphulitsa bomba ndikumpha mkulu ameneyu amene anali wa udindo wake ndithu secretary general wa president yasser arafat mapalestina anakwiya kwambiri ndi imfa imeneyi ndipo ankafuna atabwezera secretary generalyu anaphedwa august 2001 ndiye patatha mwezi umodzi ahmad sadat anakonza chiwembu ndi kupha nduna yokopa alendo ku israel mr rehavam zevi akulu amenewa anali minister of tourism ku israel anaphedwa ndi gulu limeneli la Ahmad Sadat m'mwezi wa Oktoba 2001 asilikali a Israeli anaona kuti nduna yaphedwa anamusaka mkulu ameneyu kumugwira ndi kumutumiza ku Israel 2008 khoti linamugamula kukakhala ku ndende zaka 30 ndiye lero Hamas ikunena kuti Israel ngati ikufuna chilungamo choyamba atulutse ma Palestina 2000 kuphatikizanso Marwani ndi Ahmad. Tinaona 2010 Hamas inasinthanitsa msilikali ndi Yahya Sinwar amene amaseva life sentence. Nanga ulendo uno Israel ilola kutulutsa Marwani